bịa n'ife onyonyo anụnwa mm, anyị afụfụ ndị nna nna anyị fa ka nwa bekee si kpụrụ fa wee mm, hangịsịa fa fa wee nwụọ na m n'aka ekpe n'anya n'aka nni ị fụzie ebe ha m wetara f- foto onye onye ọ- onye ọcha bụ nke e kobegasịrị na m ụnọ ụka dị iche iche n'anị igbo maka ị bịa na katọlik church for example ị fụgasị images ndị ọcha ehe eko isie asị na jizọs jikwa wee nwụọ n'enu obe for mmehie mmehie anyị so ajụjụ anyị na-ajụzi wee sị who actually died for us ọ bụ nwa bekee bụ onye si na obodo ha wee bịa nọọ n'obodo ndị ojii wee nwụọ for us ka ọ bụ nna nna anyị fa ndị tala afụfụ wee nwụọ for us wee mepee ụzọ anyị ji wee dị ndụ taata maka na ife a bụ illusion ndị ojii nọ n'ime ya maka dịka anyị si na-akọwa na religion bụ nsogbu anyị e feedgo anyị with these lies maka ị kpọọ nwanne gị kịta welu foto naabọ che ha n'iru sị fa kedu onye nwụrụ maka mmehie ha ha ga-atụ nwoke onye ọcha aka maka ife a kụzili fa ị ghọtago na a kụziri nna nna wee mụta nwa kụzielu nwa ya nwa mụta nwa kụzielu nwa ya o si na one generation gafee to another generation wee bụrụzie ntọnanị n'anị Igbo onye ị kpaziri aka ọ sị gị jizọs died for us jizọs the savior jizọs ị gwazie m ka onye ọcha ga-esi wee bịa wee nwụọrụ onye ojii onye ọcha nwụrụ for gịnwa bụ onye ojii ebe ha kpọchasịrị gị asị kpọchasịa gị asị na na ha na fa gburu nna nna gị zukọrọ ife niile na-amị gị ọbala wekọta ndị ọjọọ tinye n'isi a na-achị gị ọchịchị nchigbu o nwerọ ife fa chọrọ ka ị nweta ọ bụrọ ụzọ dị ọ bụrọ ọkụ dị ọ bụrọ mmiri dị ọ bụrọ ọrụ dị nni adịrọ agụụ na-akpọgbusi ndị mmadụ fa kpụkọrọ ụmụnne anyị tii n'oru onye a ndị ọcha bụ ndị onye bịaziri nwụọ for you ha ha nwụrụ for you ebe ya ị na-ajụzi ajụjụ sị mm kedu ife na-eme anyị ọ bụ na anyị enwekwurọzi nke bụ ụbụrụ hmm? onye ekwerọ ka i kuchata ume jidelu gị kpado gị n'ụzọ niile bụzi onye bịara wee fụgide gị n'anya fụgide gị n'anya wee nwụzie for you religion religion bụ nsogbu anyị ụmụ igbo tetenụ n'ụla onwere onye ọcha nwụrụ for you onweghị onweghị onye ọcha nwụrụ for you ndị nwụrụ taa afụfụ mụ na gị ji wee ka nọdụ tata bụ nna nna anyị fa ndị akpụrụ n'oru na slave fa wee kpụrụ fa n'oru wee gbuo fa repuo fa ife kpatara eji afụ ịfụ ụfọdụ ụmụ- ụmụaka kịta ụfọdụ a na-acha ọcha ụfọdụ a na-eji oji maka ọ slave masters tụbara nne- ndị nne nne anyị fa ime fa wee mụtasịa those mixed children ịghọtago nna nna anyị fa nwụrụ for us wee pevuolu anyị ụzọ anyị ji wee dị ndụ tata ọ bụrọ nwa ọ bụrọ onye ọcha maka onye ọcha bụ onye ilo gị onye ọcha kpọrọ gị asị ndị a kpọrọ anyị asị fa achọrọ ka anyị dị ndụ fanwa bụ na nsogbu dịlị anyị fanwa bụ na anyị enwerọ ihe ọbụna fanwa bụ na anyị anakwuo dịrị eche echiche ka human being ịghọtago fanwa rụrụ ụbụrụ anyị with bible and jesus nwa bekee onye abụzi onye bịa die for you wee na-akụziziri gị ụzọ ị ga-esi jee n'igwe n'elu ụwa anyị nọ n'ime ọ chọrọ ka i were ọkpa gị zọdote ọkpa naabọ n'anị ọ bụgodukwa ndị n'obodo oyibo ọ oru ka anyị na-agbalụ ha ebe a onye ọcha abụzi onye bịara nwụọ for you ụmụ igbo otego mgbe olugo nụ mgbe onye ọbụla ya-etete n'ụla olugo anyị ga-etetenụ n'ụla hmm? lies niine anụwa akụziili anyị anya anyị emepe fụ na ihe niine a bụ wayo hmm? onwero chukwu ọbụna sky daddy nọ n'enigwe ife anyị ma bụ chi bụ nature nature bụ chi nature bụ anyanwụ mmiri aja na ikuku ife a bụ ife bụ ife ji ndụ melụ na anyị dị ndụ taa a na-akpọ ya nature nya ka ụmụ igbo ndị gboo na-evenerate anyị adịrọ aworship ha anyị na-agọ ọfọ agọ mmụọ wee kpọkuo ndị nna nna anyị fa ndị ichie venerate anyanwụ na-enye anyị ihe na-enye anyị okpomọkụ onwero chukwu ọbụna nọ anywhere in the sky onwero no jesus that died for you ife niine a bụ asị wayo nwa bekee mana kịta anyị ga-agbapụsi fa afọ fa akpasigo nkata a kechie ya a na-ebusagharịzi ya ha họpụta ụmụnne anyị ndị ndị ndị ndị ifele ada eme kpọrọ onwe ha pastor na priest na reverend na bishop maka na ha ma na ife niine a bụ wayo fancha nọ n'otu wee kpaa nkata ka ekedo ụwa niine agbụ sọ fa bụ ndị na-ebi ọfụma ego ju maka atụkọsịa ego ebutere ha ụmụ nwanyị niine kachasị mma ha eje duru na-edina na-aghọrị ndị mmadụ na-aghọrị ndị mmadụ na-aghọrị aghọrị unu unu a na-atụkọ ego welu ndụ unu kechie na-atụkọrọ ha ego a na-efidi unu with Jesus we love you Jesus heaven you're going to heaven when you die a na-efidi unu with this nonsense fanwa fanwa malụ nke bụ eziokwu na-aghọ unu aghụghọ na-ebili ndụ ụmụnne tetenụ n'ụra tetenụ n'ụra anyị adịrọ asịrị unu asị oge elugo aja anị achọgo ka ụmụ ya binie na agbụ e kele anyị nna anyị igbo achọgo ka anyị si na agbụ e kele anyị pụta ife anyị na-akọwara unu tata mhm. otu a ka ọ dị maka na a bịa n'ụwa niile sọsọ ndị isi ojii bụ ndị aghọtarọ ihe due to na ife isi ike poverty ị ma na onye agụụ na-agụ nwerọ ihe ọ ma ị sị ya na miracle dị na desert ọ chụrụ miracle a jebe maka ihe ọ chọrọ bụ ife ọ ga-eme ka ife wee dịrị ya mma so ndị amụma asị a na-exploit the ignorance and the poverty situation a ndị mmadụ nọ n'ime ya wee na- na-egwu anyị chandum na ndị nwụrụ for you ọ nna nna gị fa ndị ojii

maka akwụkwọ anyị a story anyị anụnwa ị na-agụzi ya na-agụta ụfọdụ ihe ndị dị na ọdịnala anyị ị na-asịzi yes na ife a bụ eziokwu na akwụkwọ anyị mana ọ akwụkwọ nwa bekee fanwa delu ya fanwa delu ya story niile dị ebe ahụ ụfọdụ n'ime ha bụ akụkọ anyị our story majority bụ asị asị akwụkwọ asị ka ọ bụ a pụta a sị anyị na ọ akwụkwọ nsọ nsọ dịkwa na anị igbo bụ ife a na-asọ asọ maka na ị nụ na nwaanyị nọ na nsọ ị ma ejekwu nwaanyị ahụ ife ọ mean bụ forbidden ị ma eje dị ya mana akwụkwọ nsọ bụ ga ejekwana dị akwụkwọ a na-asọ nsọ mana ndị igbo anyị due to na anyị ada eche echiche e welu religion gwuo ụbụrụ anyị anyị sị na akwụkwọ nsọ bụ holy bible maka holy bụ ife dị asọ ife dị nsọ ife dị nsọ ife dị asọ not akwụkwọ nsọ nsọ na onwe ya bụ forbidden ife dị asọ bụ holy akwụkwọ e, e, bible abụrọ holy bible maka na ntụ na aghụghọ dị n'ime ya akwụkwọ oru ka ọ bụ akwụkwọ kedolu ndị isi ojii n'ụwa niile na anị kedo anyị na agbụ ife ọ bụ anyị wee na-agbasa ọsọ enigwe na-agba i megharịa a sị gị praise god thank jesus ị bịa nọ n'afụfụ i ji afụfụ ekpe e, ekpe ekpele i mee a sị gị thank God God God is good God is good ị na-echichegharị ị nwerọ ọkụ ị nwerọ mmiri ị nwerọ nri ị nwerọ ụzọ ị nwerọ hope nothing ndị pastors ewelu God God na-egwu gị wayo a jụọ gị sị gị praise God thank God thank Jesus oge elugo ụmụ Igbo binienu tetenụ n'ụra